hello guys ndakulandiranisoni pamene tsopano tifuna tiyambe topic imene ya premier pro uh, kupanga edit mavidiyo kugwiritsa ntchito Premiere Pro So leroli ndikhala ndikuonetserani introduction kuti kodi Premiere Pro amaoneka bwanji, tingamugwiritse ntchito bwanji, tingapange bwanji kuti zathu zilongosoke, tithe kupanga mavidiyo bwinobwino kupanda chovuta. So choyambirira inuyo mukhale ndi Premiere Pro mumuyike mkompyuta mwanu. Mukamuyika Premiere Pro mkompyuta mwanu ndekuti inuyo mukatero you are ready to go. kupanga muli moti mukatero muyamba kupanga edit ma video popanda chovuta ayi nde choyambirira ndikutsegula Premiere Pro nde musakasaka kumene kuli Premiere Pro mukamutsegula mukamamutsegula Premiere Pro wanu amaoneka chonchi achita kulemba apa Premiere Pro amene ntchito yake ndithu ndikupangira edit ma video kaya ndikufuna mupange edit kaya ndi music kaya ndi filimu kaya ndi chani chilichonse kaya ndi maadiveti mukhoza kugwiritsa ntchito chani Premiere Pro so choyambirira mwatsegula Premiere Pro wanu amatsegula chonchi welcome to Premiere Pro uyi ndi 2020 so mukaona pamene papa pali zambirimbiri hmm? awa ni maproject amene uh, ndakhala ndikupanga amabwera ngati updates choncho amabwera choncho nde ngati pali project imene ndimapanga ndifuna ndipitilize ndekuti ndingotabwanya pamenepa ndiyamba kupitiliza ndisankha project imene ndimapanga ndikuyamba kupitiliza koma mosataya nthawi tsopano inuyo chimene mungachite apapa chimene chikufunika apapa inuyo ndi mupange chani subscribe channel chimene chili Nyes Media mukangopanga subscribe Nyes Media ndiye kuti inuyo muzilandira ma notification nthawi ina iliyonse imene ndatani ndatumiza video yanyuwani video yatsopano so mosataya nthawi tiyeni tione kuti Premiere Pro tingamugwiritse ntchito bwanji nanga tiyambira pati achita kulembera apa kuti new that means it's a new project imene tifuna tipange apa tikatsegula tikapanga click chonchi amabwera pa name ndekuti chimene mufunikira inuyo mulembe chani mulembe dzina la chani la chimene mufuna mupange pamenepa nde ife tilemba pamenepa kuti uh, uh, intro introduction lemba pene pa introduction ah, premier introduction premier pro ndekuti apa alemba kuti user and location kumene kuti video yanu mukayisevera kuti mukamapanga edit izisevedwera kuti ndekuti mwachidziwikire apapa ineyo uh, ndimaseva ku video folder imeneyi ndekuti apo mukapanga click chonchi mukhoza kusankha kwina kulikonse kumene mufuna uh, kuti mavidiyo anu muzisevera mupanga create folder muyika mmenemo uh, mavidiyo anu Ya, ndikatero zinazi mukhoza kuzisiya chonchi ndithu kupanga okay. Apa patapanga okay, Premiere Pro ija akuloda. Mm. Zimatengeranso speed ya kompyuta imene kompyuta yanu imene ilili. Ya, so kompyuta yangayi ndimagwiritsa ntchito 16 GB RAM komano yangodzadza ndi zinthu ndi chifukwa chake kuchedwa. Tamutsegula Premiere Pro.

zikukhala bwanji. Choyambirira chimene ndikufuna ndikufotokozereni chioneka kuti mwaona apalemba kuti learning assembly edit editing col color effects audio graphics library edit tool zonsezi ndithu timagwiritsa ntchito tikamapanga pamenepa musaope ayi nzosavuta ayi zonsezi ndithu Tikafika pa bar yakuti drop media here to create sequence. Bar imeneyi ndi imene imatchedwa yakuti timeline. Hmm? Imeneyi imatchedwa kuti timeline. Kapena kuti mavidiyo athu aja tikawayika pamenepa timabwera pamenepa ndi kumapangira china chilichonse ntchito iliyonse timapangira pali pamenepa pa timeline. Bar imene ikuonetsa ikuonetsa ku imene ndi bar ya audio. Hmm? Bar imeneyi window imeneyi ndi ya audio. Tikapanga Kodi tikaika audio yathu apa kaya ndi video, video ija imakhala kuti mwina ili ndi audio nde audio ija imaonesa apa ngati yakwera zimaoneka pompa ngati yatsikanso zimaoneka pompa ndithu nde palinso bar iyi iyi ndi bar ya ma tool mm? ma tools ma tool onse ogwirira ntchito ali pati pamene papa so pali s- razor kudulira ma video kudulira pamene pa ah, ah, koyambirira aka ndi selection tool uh, mukapita photoshop uh, timanenanso kuti move tool Eyetu so pali uh, track select forward tool ya yeah, komanso pali chani e, ripple edit tool mm? komanso pali slip tool komanso kuti ndi chani apapa imene tikuitcha kuti eh, pen tool hand tool komanso type tool ah, zimenezizi timagwiritsa ntchito ndithu mukhala mukuona kuti kuti zonsezi tingazigwiritse ntchito bwanji tikabwera pa bar ya apa ndithu imeneyi ndi pamene pamakhala ma project monga ngati apalemba kuti project Introduction Premiere Pro ndiye kuti project yathu ndithu ndi imeneyi tikabwera apa akuti media browser ngati ufuna kuika mavidiyo tifuna tipange locate mavidiyo athu ali kuti tikapanga click chonchi imationetsa kuti kodi ali muchani ali ku disk c kapena f kapena kuti yeah, ndikuti mumasankha kumene inu mwatani ah, mwaika mavidiyo anu ndekuti apa pakuti import media to start ndekuti ma, ma, ma video athu kaya ndi zithunzi kaya ndi audio tizipanga tiziponya pati tiziponya pamene papa ndithu kaba kamene kakuoneka ah, ka, kaujini kakuoneka apa ndikuoneka kuti pakuti search new uh, bin you see so tikabwera apa kuti source eh, zinthu zimene tikupanga zija uh, control effect control audio clip mix zonsezo tikhala tikufotokozerana kuti zimagwira ntchito bwanji komano mosataya nthawi tibwerenso apa alemba edit kulinso zambirimbiri zinazi zili blank sizikuoneka chifukwa chakuti palibe chimene tingagwiritse ntchito apapa zonsezo kuti sizinatani sizina Poti palibe video apapa ndiye zikuonesa blank choncho. Komano tikabwera pa window, mm? Bar yonse zonse zili pa bars, zile zonse zili apa bars zimapezeka pa chani pa window. Tikabwera apa uh, work, workspace ndiye kuti apapa mupanga all panel ndiye kuti zonse zibwera pamene pa musankhaso zimene mukufuna. Kaya mufuna mungopanga create uh, mfuna mpange create chani workspace yanu mupanga edit apa muipasa dzina lanu mupanga zimene mukufunazo funa mupange reset mupanga reset bwino bwino okay tibwere pa file file pali new mupanga create new project mbwera pamene papa kuli zambirimbiri kumene koko komanso open team project open project yeah close close project close all projects zonsezi ndithu save save as komano pamene ndifuna ndinene kwamene ndifike ndi apa alemba kuti import mm ndiye tizabweraso musi malemba kuti export komano ndibwerapo import tifuna tipange import ma video atabwera pali njira zingapo mukhoza ngopita kumene kuli ma video kwanu kuja ndi- kumene mwasunga kuja ndikuwanyamula ndikuwapanga drop apa mm ndikuti ma video achapezekapo Komanso mukhoza kubwera anthu pa pa pamenepa ndikusankhanso drive imene mwasunga chani ma video anu zithekaso bwino bwino yeah so if ineyo imene ndingapange apapa njira imene ndimakonda kugwiritsa ntchito nthawi zambiri ndingo- ndingobwera pa file ndikupanga chani import ndikapanga import chonchi inditsegulira ukuku ndiye ndiona kuti kuti mavidiyo anga ndimasunga kuti mavidiyo anga ali umu mmenemu muli mavidiyo ndithu komanso machani ma audio ndiye ndisankha mavidiyo amene ndikutani ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito ah, ndi ma audio ndikuti ndipanga okay zonse zija zibwera pamene papa pa ba imeneyi so ba imeneyi ah, imene mukuoneramu like mavidiyo athu pamene papa hmm? nditikhoza kungobwera ndikuklika chapambali ngati papa choncho ah, chimene tikufuna papa Tipange separate ma video tiayike mu folder yawo komanso ma audio tiayikenso mu folder yawo. Cholinga chokuti tikamagwira ntchito eh tizidziwa kuti okay ma audio ali pakuti, ma video ali pakuti tisankachi na mbalala nthawi zambiri zimatani zimasokoneza. You see so uh, mosataya nthawi mukhoza kuona kuti awo ma video athu ndi amenewawa. Mhm. nde pali aka control aka mkhoza kupanga control mfuna kuti muzipanga view ma video onse azioneka bwino bwino ya kukulitsa kangati kupanga zoom pamene papa funa kuti akhaleso mulaini chonchi bwino bwino ndithu ya apaso funa kuti akhale mbali akhaleso mulaini chonchi ya zonsezi ndifuna kapenaso azioneka chonchi zonsezi nzotani nzotheka ndithu komano nthawi zambiri ndimakonda kuika chonchi kuti ndizitani ndiziona kuti kodi mavidiyo ali pati maaudio ali pati so ndikakilika pambali pa chonchi ndikupanga new bin ndikapanga new bin imakhala kuti yabwera ndi chani yapanga create folder mm? Komano fodayi chimene chikufunikira ndikuipanga uh, ndikuipanga rename mm. cholinga chokuti tidziwe kuti kodi ujeni imene iyi uh, ndi chani tiikamo chani ndekuti apo tiikamo kuti video uh, clip video clip ndekuti mavidiyo angawa onse ndaika muti ndaika mmenemu ya ndekuti ndikhoza kuchepetsa apapo cholinga kuti ndione kuti kodi chimene ndikupanga ndi chani ya ndekuti mavidiyo angawa ndapanga select ndaika muti Eh, ndekuti tikaika mmene mavidiyo athu awa tikaika mmenemo nde tiziti okay umu ndi mavidiyo nde tikhozanso panga kliki chonchi new bin ndikulembanso pamenepo pakuti audio mm. ndekuti ma audio athu awa tikhoza kuwayikanso muti mmene cholinga chokuti tikamapanga editi apa pasakhale zinthu zambirimbiri ayi zina zake zikachuluka zimasokoneza makamaka ngati kupanga ma project akuluakulu kupanga edit film kupanga edit nyimbo nde tawayikapo maklip ambirimbiri ndezimasokoneza kuti kodi zakuti uzipeza pati uzipanga kanjani ya so apapa mukuona kuti ponsepa papa pali pali blank palibepo kanthu chifukwa chani sitinatani sitinayike zoyenerera ndiye chimene tingapanga papa choyambirira ndi kupanga click imene muli mavidiyo ndikusankha pa mavidiyo amene tikufuna titani tiyike pamene papa so let's say video yathu ikuyamba ndi imeneyi Tikaipanga drop pamene papa video ija ibwera chonchi. Mwaona eti tipanga play. Tikapanga play video ija yathu ndi imene ikupanga play pamene paja. So ngatinso pali ina imene tifunanso tiikeso video ina let's say tifuna tiike video ina tisankhe video imene tifuna tiike apa Tiyikaso pamenepa. Ndiye titenga cursor wathuyu tikuyika pamenepa. Ndiye video iyi mukhoza kuona kuti sina sina sinadzadze apapo pa, pa screen pathupa. Ndiye mumangoyiklika, mukayiklika ndikugwira mbali mu ndikuyitamula mwezi cholinga chakuti if- ipange fit pachani pa screen pa ndikuti apa pa yapanga chani yapanga fit ndikuti apa tili ndi mavidiyo awiri pali clip tili ndi maklipi awiri pali clip iyi ndikubweranso clip iyi ya so ngatinso pali clip ina let's say pali clip iyi tifunanso tiikenso clip imeneyi ya ndi clip imeneyinso tayika pamenepa muonanso kuti ndi izi ndi zimenezi ya nde apapapa pofunikanso kumvesesana bwinobwino Ah, kuyambira 1 2 3 amenewa mbali iyi amakhala ndi mavidiyo amene akupita uku. kuyambira 1 2 3 kupita munsi uku ndi ma audio ndiye tikaika vidiyo yathu ija mbali iyi kupita vidiyo mbali iyi kupita audio ngati apapo ikuonesa kuti pali audio komano audio iyi ikuoneka kuti muli empty mulibemo kanthu nchifukwa chake tikapanga play sitingamve china chilichonse okay so video yathu ndimeneyi tiyeni tipangeni play hmm. video yathu ndimeneyi ndimeneyi ndiyeno zimatheka kunena kuti uh, video yatalika pali video yatalika mungofuna mwina kakafupi ndiye kuti mutenga scissors kapena kuti razor razor wathu uja tipanga click pamene tikufuna kuti tidule mwina tikufuna kuti tidule apa tikapanga cut pamene papa ndiyeno apa tipanga delete mupanga press delete or backspace pa kompyuta panu ndekuti video ija tayitani tayidula nde apa pali njira imene tadula chonchi mukhoza kuona kuti koyambirira kuli chani kuli space mm, kuli mpata kuli blank kulibeko kanthu nde pali njira ziwiri mukhoza kutenga video iyi mukhoza kupanga kuinyamula video iyi kupititsa uko mm. ya mukhoza kuinyamula video kuipitisa ikusiyiraniso ndi gap apa so mutengaso awa musunthaso zonsezi nzotheka komano pali njira ina imene funa ndikuoneseni mukabwera ndikukilika pamene mwadula apa pamene papa akuti chani ripple delete nde mukapanga click pamene imasuntha chani mavidiyo yonse so video yathu mina ndimene ikuyenda chonchi video yathu ndi imene ikuyenda chonchi tikuonabe kuti ah no video iyi yatani ah, yatalika sitifuna kuti italike choncho funa ingokhala kakafupi ndikuti tipanga stop pene papa ndikufuna apa ndikutani ndikudulaso pene papa ndikuti tidilita tipanga select okay tipanga select imene tikufuna tidilita tipanganso cha apa ripple delete ukapanga chonchi ndi kuti video yathu ija ndidi ndimeneyi ndi mukhoza kuona kuti apa ikutani video yathu ija apa ikutani ikuyenda bwinobwino ndikuzalumikizananso ndi chani ndi video ina ija kuzalumikizana ndi video ina ija pamene paja komanso tinayikanso video ina kuzalumikizananso ndi chani ndi video ina ndiye muona kuti okay video imeneyi ah kodi sinatalikenso ngati mukuonanso kuti video imeneyi yatalika ah mukungofuna part ina yake imene mukufuna kuti muonetse ndiye mukhozaso kupanga stop pene mukufuna paja ndikutani ndikutenganso ah, razor wathu uja ndikutani ndikudula pamene papa ndikupanga chaniso delete mm, ndikuti kupasa space tikapanga space imene ndikupanga tikapanga open pamene papa pa right, uh, right click pa mouse pathu tikapanga choncho click chonchi nde kuti video yathu ija ibwereranso ndikulumikizana nde kuti ngatinso pali video inanso imene mwafunanso kuti muyike mutenganso video imene ija ndikutani ndikuyikanso pake pamene papa ndiye kuti ngati ikuoneka saso kuti si- sinazaze pa screen pathu tidzadzitsa bwino ya so ayika pa video yathu kudzabweranso video ina ndiye chimene chikufunika nkuonesesa kuti okay kodi pamene papa pali bwanji video imene ndifuna iyambire pati nde kuti ikayamba chonchi zabwera wako lero mukhoza kuona kuti iyi tikhoza kuidulira apa mukapanga apa tikadula apa tichotsanso kwinaku tisala ndi uku ndikuti kusi tipanga chimodzimodzi muja ripple delete ndikuti ibweraku nde tasala ndi chani tasala ndi imeneyi ndikuti video yathu ija ndidi ndi imeneyi kuonanso kuti oh, okay ah, no video ija yatalikanso kwambiri tifuna titani tidule mudula pati tipanga stop ndikudula pati ndikudula pamenepa tinga razor uh, razor ndikudula pamenepa ndiye muona kuti tifuna mudelete or tidelete ya kumapeto okay ndikuti apa tidelete apa ndezikhoza kutheka kuti mufunanso video iyi imene imene mwina yachiwiri imene ya- ili ndi cheetah funa muipange duplicate ngati mmene mapangira ineyo ndikafuna kupanga duplicate nthawi zambiri mapanga magwira alt mm, komanso ndi left click pa mouse pa- pa mouse wanga then ndikapagwira alt pa key- pa pa keyboard panga ya ndi mouse wanga uku like left click ndiye ndimakhala ndapanga duplicate ndaikopa kubweresa uko yeah kuti imeneyiso video imene ikozokhala pati ikozokhala pamene papa mwaonayi imene ndithu zimakhalira ndi mukhoza ona mwina mukungofuna cheetah pamene cheetah akuonesa kuti watembenuka basi ndekuti mudula pamenepa ah, ndikupanganso delete kuti apa apanso ndikupanga ripple delete ndikuti muona kuti video yathu ichekuyenda chonchi mwaona eti yeah so nde- kuti tipange play koyambirira muona kuti video yathu ichekuyamba ndi chani kuyamba kuonesa nditu mwezi umenewo mm, ah, mitambo imeneyo mm, zabweranso iyi zalumikizana pamenepo koma ndimukhoza kuona kuti palibe chani palibe audio palibepo audio basi kuona kuti uwo oh, kuzalumikizidwaso pameneposo nde pali pali bai pali ka bar kamene kaka ka bar kamene kaka ntchito yake ndi kupangira zoom hmm? kupangira zoom zoom out komanso ya funa muone bwinobwino zimene mukupanga pameneyi mukhoza kupanga zoom komanso mukhozanso kupanga move kuyendesa yendesa malingana ndi mmene mukutani mukufunira ya so apapa tapanga ndiye tiyeni titengeni audio yathu tsopano kuti tiyike pati tiyike pamene papa ndekuti tipita kuti tiyang'ane kumene foda ya mafoda athu aja tipanga back apa muona kuti alemba pali ka arrow kolozera mwamba sonyeza kuti ndi back tikapanga back apa ndekuti bwerawo tikatsika mmusi tifika kuma audio kwathu tingotenganso audio yathu ija ndikuipanga drag pati ndikuipanga drag pamene Ndiye tikapanga play ndiye mukhoza kuona kuti koyambiriraku audio imeneyi ikumveka ndi mawu ena ake ndiye mwina simukufunanso mawu amene aja Alright ndikupanga stop penepa ndikutani ndikudula Mhm. Mukapanga- mukadula penepa ndikukilika- ndikukilikanso pamene mwadulako ndikucho- ndikupanga delete mukhozanso kungoyisuntha ah,

ndiye kuti ndipanga stop ndikudula then ndidikirenso mwina ndizadulanso chapo ya ndikuchosa pamene sindikupafunapo nkhani ndikuchosa zimene simukuzifuna then apanso tikoza panga click okay nde audio yathu ija tikoza kuisunthira kuti

Ah, ndekutinso tikhozanso kutani kudulanso pamene papa ndikuchosa uku ndikuti uku tikhoza kupanga select mm, tikapanga select ndekuti tikhoza kupanga duplicate mmene tinapangiranso muja ndekuti ah, oh, apapa ndekuti chinayathu ija yatani tikapanga play choncho nde vaya uku ndimene ndakuonesani zonena kuti mukaika ma video kapena audio muonesese kuti kodi audio yanu yatani yakwera motani Eh, so chimene chimafunikira apa nchonena kuti ngati mmene tapangira apa pamene taika audio yathu muzaoneseratu kuti okay audio yathu ah, ndiyokwera kapena ayi ngati apa ikuonesa kuti audio yathu yatani yakwera so mukhoza kuona kuti apa tayika video komanso chani audio zinthu zija zikutani zikuyendera limodzi mukhoza kuona kuti ah apapa ndithu zikulumikizana bwino ngakhale sitinayike ma effect ena aliwonse komano zikuoneka kuti zinthu zili chani zili bwino so kwa lero tilekeze pompa tionanenso mu video ina imene ikubwerayo imene tsopano tikhala tikuyika ma effects Kwi- tikhala tikuyika ma effects ku audio komanso tikhala tikuyika ma effects kuchani ku video ah, ma transition ma transition pamene papa tikhala tikuyika pamene papa komanso ndi kuti tika tikatero tizaonanso za color grading kuti kodi ah, ma video athu kuti aoneke bwino quality yake ikhale motani eyetu so chimene ndikunena kwambiri chonena kuti osaiwala kupanga chani subscribe panga subscribe ah kabelu kamene kali pambalipo klika kabelu kamene ncholinga kuti muzilandira chani ma notification nthawi ina iliyonse imene ineyo ndatani ndaika video ina yatsopano dzina langa ndine secret nyeka malawian guy eyetu so tili pamene pano kuti tigawane zinthu zimenezizi muchinyanja momveka bwino kuti mchichewa chathu chathu mm, chiyankhulo chathu ah timvetsesane bwino bwino pophunzira zinthu zimenezi Tiyeni tionanenso ndi video imene ikubwerayo. Chonde muauze anzanu kuti uku zikuchitika. Tikhalire limodzi. See you.